moni moni nde nkhaniyi yachitika ku usa koma yokhudza anthu aku nigeria yachitika pa 26 january eti inatuluka koma mmene nkhani yake inatulukira inatuluka kuti bambo uyu dzina lake dr ikena eriene wa zaka 36 ku usa anachoka ku nigeria anapanga m- maphunziro ake audokotala mpakana anapanga specialize kukhala cardiologist dokta woyang'anira mtima dokta wo- wa wa mtima nde si dokotala wamasewera ayi eti pa dzaka 36 kukhala cardiologist eti akuti anali munthu woti mu community yawo ya chinigeria ku usako anthu amamukonda amamudalira maziziwa kuti anali ngati inspiration kwa anthu ambiri kumaona kuti chitsanzo chabwino kuti mnyamata waphunzira ndipo wachita bwino nkukhala cardiologist cardiologist pa ntchito yabwino ku usa salary yake imatha kufika 500000 pa chaka thats us dollars so ndi ndalama zambiri kwambiri ndalama yabwino nditero eti ndi anthu onena kuti amakhala moyo wabwino kwambiri nde dr amagwira ntchito yake chani koma nkhani yake inatuluka pa 26 January po kunena kuti Dr. Eriene azipha anthu kufufuza azipha zakhala bwanji nde kunatuluka zambirimbiri mablog amalemba amatani kumanena kuti wazipha chifukwa chonena kuti anayambana ndi mkazi wake mpakana mkaziyo anapita ku khoti ku khotiko Khoti lalamula kunena kuti azilipira 15,000 dollars pa mwezi child support eti kuthandiza ana chifukwa choti anthu alekana nde akuti zinamuchulukira kwambiri zavuta mpaka munthu atani wazipha nde anthu anayankhula kwabasi kunena kuti taonani azimayi zimene akuwapanga azibambowo akapita kunja mamuna mpakana wazipha munthu wa mtundu wanji afuna 15000 pa mwezi munthu angamalipire ndalama zimenezo ndani anthu amanena kuti dokta wabwino kwambiri dokta ofatsa kwambiri chitsanzo chabwino achosa moyo wa munthu ampangisa kuti aziphe anthu anayankhula zambiri eti koma chilungamo chenicheni chinali chisanatuluke nde zapezeka kuti i think abambo ake a mkazi wake anazapsa mtima nawonso nkupita pa social media nkukalalata nkulemba zinthu kuti anthu kodi mukankhula zinthu simukuziwa bwanji eti nde nkhani yawo anthu pamene akufufuza akupeza kuti dr erienewa anapezadi mkazi dzina lake suzette mtsikanayonso nigerian nayenso anapanga medical science anthu onena kuti onse ophunzira zabwinobwino analengezesa kuti afuna kupanga ukwati anaika maposta awo chanichani koma pali mphekesera yonena kuti ukwatiwo sunapangike kaya unalephereka chifukwa chani kaya unapitira apo ponse pakumveka bwinobwino kuti anthu anakwatirana kapena ayi koma ngakhale za ukwati palibe umboni anthu amakhalira limodzi ngati banja mpakana anaberekerana ana koma kuti mwana wina anabadwa waulumali kwambiri oti anali kuti amafunika chithandizo chambiri kwambiri tsiku ndi tsiku nde anapezeka kuti after zaka zitatu anthu aja atakhalira limodzi banja lija. Suzette anapita ku- anathamanga anapita ku polisi kukanena kuti kuli domestic abuse ku nyumba akumenyedwa kaya akutani mpakana nkhani inapita ku court court litaona paja court limachita investigate eti silimangoyankhula napeza kuti mapepala ake madocuments ake aku court anapanga order kunena kuti dr arian asamuyandikirenso mkazi wake asampangenso contact asapitenso ku sukulu kwa ana asachitenso contact ana or asapitenso kumene kumaleredwa ana zoterozo nde nang- opanda background anthu mukhoza kungoyendera court order kuti court kufika popanga order choncho nde kuti panali china chake chomwe sichinali right chilipo chomwe anapanga dr arian kuti court mpaka nalikakaniza kunena kuti asayandikirenso ana asampangenso contact mkaziyo zitatero mpamene anthu anayamba mpungwepungwe kukangana nkhani yachani ya child support nde anthu akasiyana choncho nthawi zonse ngati nkhani ili ku court especially maiko akunja child support imakhala nkhani kuti ngati kholo limodzi latenga ana likusunga ana ndeti wina akuyenera kumapanga support komanso osati choncho chabe zimatengeranso kuti anthu kodi akulandira ndalama zingati amene akulandira ndalama zambiri nthawi zambiri amayeneranso kukhala amene akutani akupereka support ndipo amaonkhesera malinga ndi salary yako samangokhapa ayi kungoti ngati ukulandira ndalama yochepa basi akudulira ndalama yambirimbiri amawerengera kuti iweyo yomwe itakukwanire kuti ukhale moyo ndi chani komanso ana ako yomwe itakwanire kuti izathandiza moyo wa tsiku tsiku ndi chani nde anapeza kuti anapanga ndalama ija anatchula ndalama anthu pa social media po pochita ma accusation awo amanena kuti iyayi amuuza kuti alipire 15000 pa mwezi zapezeka kuti zonse zinali zabodza khoti linapanga order kuti azilipira 1900 pa mwezi koma figure ya 15000 inabwera foti samatani samalipira miyezi ina nde akuti ukamapanda kulipira ku usa imakhala chani ngongole palibe zonena kuti ndidumphisa mwezi uno zathera pompo imakhala ngongole yone yoti ngati sukulipirabe amantha kukumanga ndithu nde akuti dr eriene sizinawakonde anapita ku khoti ndi nkhani ija kubwereranso kuti akatani akapange zonena kuti mulandu umvedwenso kupanga ngati apanga apilu nde anapezeka kuti ku apilu kuja analuzanso anauza kuti no ndalamazo muzitanibe muzilipirabe zonse zikhale mmene zinalili nde akuti anapsa mtima nde according to abambo ake a mkaziyo anaposita pa social media analemba kuti dr eriene wa anapsa mtima ndi kunyamuka kupita kunali nani anakagwira mkazi analekana naye Suzette ndi ana omwe atatenga mfuti analozesa onse mfuti ngati zoti afuna kuwapha eti inali hostage situation koma pomwe anapita apo nanny anali pompo ndi akuti nanny anakwanitsa kuthawa atathawa nanny uja anakayimba foni ku polisi a dr eriene aja inali hostage situation yonse yoti alozesa ana ndi ndi Suzette kumfuti kunena kuti apapa mathero ano koma atamva apolisi akufika dr eriene anaziwombera nkuzipha pamaso pa ana ake pamaso pa ndani pa Suzette mao mowawombera ndani awo nde nkhani yake imene anadziphera ndipa ndi pamene popo pamene anthu ena atangomva anangofikiratu direct kuyamba kumpanga blame ndani Suzette kunena kuti zonsezi ndi Suzette anali dokotala ofatsa anali munthu wabwino chanichani pamene background samayidziwa nde anthuno mpamene anatutumuka abambo ake a Suzette atanena kuti nononono mwana wanga musamtero simukuziwa zomwe wakumana nazo nde nkhani yake yomwe inakhala ngati yachuluka kwambiri ku nigeria ndi iyo ndi imeneyoyo kuti munthu mpakana wazipha zoti zonena kuti banja limatha akanavomereza adzilipira awo ndi ana ake sikuti akulipira ndama ikupita padera pa, pa, pa akulipira ndama ikupita kwa mwana wake kwa ana ake adzidya chakudya chani koma ndi mmene zatani ndi mmene zathera iyo ndi nkhani yomwe yachuluka ku ku nigeria komanso ku usa anthu anali atatha kale mawu koma asanadziwe kaye kuti chenicheni chimachitika nchani zikomo kwambiri